Siad ag coinneáil seilbhe. Seilbh anois ag Karen O'Leary. Karen ag iarraidh éalú ansin ach tá sí brúite amach ansin. Tá sin a bhí i gceist ag na cosantóirí sin na himreoirí a choinneáil amach ón réimse scórála ach casadh deas ansin ag Caoimhe McGrath. Í slogtha ar an bpointe. So bíonn leathshoicind agat má Go deas ag Caoimhe. Anois maith sin an críochnú. Maith sin an críochnú! Scórálaí. Scór Macdara iontach. Rinne sí an-difríocht ins an cluiche leathcheannais nuair a tháinig sí isteach. Sé chúilín scóráilte aici an lá sin. An-scil aici. Chas sí ar chlé, chas sí ar dheis. Ní raibh éinne in ann í a stopadh ansin agus ón gcúinne sin freisin. Scór iontach ó Chaoimhe McGrath. Rinne sibh pléasc ar Thaobh na mBan anois agus tá an spás anois ar oscailt. Orla Duffy ag dul ar aghaidh go sciopthaí. Trí, ceithre phas sciopthaí anois agus iad ag teacht chun cinn anseo. Ón lár páirce trasna go dtí Natasha, Natasha ag tabhairt faoi scór, Natasha ard, Natasha thar an trasnán agus i bhfaiteadh na súl, tá na foirne cothrom, b'fhéidir gurb in é an splanc. Tá beirt á faire, tá a fhios acu go bhfuil sí contúirteach. Fós ag gearán síos teach ansin agus é curtha ar aghaidh anois chomh fada le Karen O'Leary. Karen, oh, pas deas ag Karen anseo, seans ar scór! Oh, bhí seans glórmhar ar chúl ansin. An ghluaiseacht atá ann anseo anois agus Eimear Fitzpatrick ag teacht anois. Cleasaíocht deas ag Eimear. An pas buailte anois agus í amach ar an taobh ach b'fhéidir go bhfuil uillinn fíorghéar. Tá an ceann sin buailte thar a bheith ard. Tá sé buailte. Casann sí isteach. Casann. Casann sí isteach ag Amy O'Higgins. B'in an scór. Suimiúil go bhfuil an Dún tar éis an cic amach sin a bhuachaint freisin. Tá an brú ag teacht ar na cúlbáirí anois. Tá. Natasha, Ag teacht sin, ag teacht sin go duine amháin, casfaidh sí thart is í ag tabhairt faoin gceann sin, ciceáilte thar an ngualainn aici agus an rud is tábhachtaí, go hiomlán dúinn, ciceáilte thar an trasnán ag an réalta scórála. Scór breá ansin. Cheap muid go raibh an deis caillte aici nuair a bhí uirthi casadh arís ach luaigh muid an coisíocht a bhíonn ag imreoirí agus chuaigh sí thart timpeall i gciorcal. Cé don té ag Luimneach? Is ag Róisín Ambrose, Róisín Ambrose isteach go réidh go deas anois go dtí Deborah Murphy, seans ag Deborah na foirne a chur ar chomhscór agus sin déanta ag Deborah, scór breá first chance second. Cinnte trasna anois go Laoise Duffy arís, Laoise isteach. Coisíocht, buailte ar ais ag Laoise, tá sí chun tabhairt faoi scór lena ciotóg, buailte ard aici, oh! Cuaille buailte ach b'fhéidir de bharr éigin eile. Tá an seans anseo, oh! Curtha thar an trasnán ar deireadh, tá! An raibh leath sheans ar chúl? Bhí leath sheans acu ansin ar chúl a aimsiú ach ghlacfaidh Amy O'Higgins leis an bpointe ansin. Dá mba rud é go raibh sí beagáinín níos tapúla istigh ach bhí chun a bheith féaráilte di, bhí cosantóirí Luimneach ag teacht siar uirthi agus. An choisíocht chun é a chur thar an trasnán. Níl ach sé cinn, tá 33% dá gcuid scóranna aimsithe aici agus í den taca ón imirt. Ach b'fhéidir go bhfuil seans anois acu. Cosaint mhaith déanta, seans buaite, an cúl! Taca. déanta arís aici. Orla Swail tagtha isteach agus cúl faighte aici. Cúl iontach agus an beirt ionadaí tar éis teacht isteach. Kate McKay tar éis an liathróid a bhuachaint. agus an fís a bheith aici í a phiocadh amach agus coisíocht luamar níos luaithe go mbeadh an cúl cinniúnach agus cad é mar cúl atá faighte aici. Beirt ionadaí tagtha isteach agus cad é mar difríocht atá déanta acu agus Luimneach arís faoi bhrú ag teacht amach leis an chic anois chomh maith. Bhuel anois go dtí Deborah, Deborah pas deas isteach, b'fhéidir nach raibh an cliathán tamall, tá na himreoirí ag tarraingthe siar, Tá na cosantóirí tarraingthe siar ceann ard buailte ar deireadh. Buailte thar an trasnán. Ag ord is bhaol cailín a chúl amach. Is é ceann ard ciceáilte ag ord ag lár an trasnáin ag Natasha. Ní tharraing sí mórán ach fuair sí an cúilín. Ag coinneáil seilbhe ach tá an smacht ag an Dún, tá ceathrar déag tarraingthe siar acu. Mach ar an gcliathán ag iarraidh gearradh isteach sa spás ach féach ar na geansaithe dearga agus dubha. Ceann ard ciceáilte thar an trasnán ar deireadh. Agus beidh Corn an West County acu chomh maith! Bonnán buailte! An Dún curaidh! Sóisir Uile-Éireann na bliana 2023 i bpeil na mban!